akụ ferechaa ọ daara awọ ihe o ji abalị eme njọ ji wee were abalị eme njọ ọ bụ na o che na chi agaghị abọ ọ gbapụrụ ya n'obi na chi hụ na ihe zoro ezo ga-apụta ihe maka na mmiri zoo ala ga-amarịrị o nweghịkwanụ ka nnụnụ si wee fefee n'elu a sị na ahụghị okpuru afọ ya anya ntị adịkwa nkechi na Gabriel na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ nkechi na-achụ afọ iri anọ ebe Gabriel dị afọ iri anọ na ụma ọ bụ ihe ụwa mere Gabriel ọ lụghị nwaanyị n'oge a na-eme ọ dị ka ọ bụ anaghị eme ọ bịa lee anya ebe ọ na-adabara ya na nkechi o wee sị na ọ ga-adịkwanụ mma nyanwa ịgwa nkechi okwu ọlụlụ ka ha abụọ ma na-eji m ụwa o mesịa kulie gwa nkechi sị ya nne achọkwara m ka anyị lụọ ebe m matara gị ị matakwanụ m keezi ihe ga-egbochi anyị ịbụ di na nwunye nkechi lecha Gabriel anya malite chịwa ya ọchị ọ chịcha ya ọchị sị Gabriel ya ewena iwe na ọ bụghị ụdị mmadụ ya ka ya chọrọ Gabriel ajụọ ya kee ụdị mmadụ ị chọkwara nkechi asị ya na ya chọrọ nwoke nwunye ya nwụrụ anwụ maọbụ nwoke nwunye ya lara ala Gabriel ele anya hụ na onye ọ na-etiri akị enweghị eze ọ hapụ Nkechi chọrọ onye ọzọ lụọ mana ọchịchọ obi Nkechi ọ bịara ee ọchịchọ obi ya mechara bịa otu nwoke nwunye ya lara ala ji naanị otu nwa nwaanyị bịaziri nkechi okwu di nkechi ewere lụọ ya nwa nwoke a dị naanị afọ iri oge a lụbatara nkechi nwa nwaanyị a were nkechi dịka nne ya na-asọpụrụ ya na-akwanyere ya ugwu mana obi nkechi adịghị mma n'ebe nwatakịrị a nọ ihe na-ewe ya iwe n'ebe nwa a nọ bụ na di ya hụrụ ya n'anya hụbiga ya oke karịa nyanwa ị marana na ndị ada na nna ha na-abụkarị nna ha anaghị eji ha egwu egwu ọ bụ ya bụ ihe na-afụ nkechi nkechi amalite na-agbaso nwa a ajọ na-enye ya ntaramahụhụ na-enweghị ihe o mere malite chanwa di ya ọkụ ka ọ kpọrọ nwa a kpọlaa ikwu nne ya na ya na nwatakịrị a agaghị ebi di ya sị ya na ụdị ihe dị etu ahụ adịghị di ya emesịa kpọọ ya jụọ ya ma o nwere ihe nwa a mere ya ọ sị ya na ya agwara ihe ya gwara ya na ọ chọọ ka udo dị n'ezinụlọ a ya chọọ ebe ọ ga-akpọga nwa a di ya sịzie ihe ahụ dị abụọ otu mee na ihe ahụ ga-eme echi bido taa menwe nkechi asị ya na ọ dị mma di ya eme ka ọ mara na ọlụlụ a lụlụ ya bụ iso lezie nwatakịrị a anya iso nyere ya aka zụọ ya ka nwa ya mana ọ bụzie nke ahụ nwoke a na-ekwu ka Nkechi na-ege nkechi anọrọ na-eche ihe ọ ga-eme nwa a ọ gakwuru otu enyi ya nwaanyị na-eme anya na ọ bụ eze nwaanyị sị ya meere ya nya bụ nwa ka ọ hapụ ịba uru eze nwaanyị achịcha sị na ya agaghị emenwu ya mana o nwere otu nwoke ọ ga-akpọgara ya na nwoke a bụ ezigbo dibịa katara ahụ na ọ ga-emere ya ihe ọ bụla ọ chọrọ nkechi ekelee ya ụbọchị a kpara akpa eruo ha abụọ esoro gawa n'ebe ahụ ka ha rutere dibịa jụọ ya ihe o ji maka ya wee bịa ọ sị ya na o nwere otu nwa di ya ji na ọ na-atụ egwu na nwata a tolite echi na o nwere ike imekpa ụmụ ya ahụ na ọ chọghị ihe ga-anọchiri ụmụ ya ụzọ na ọ chọrọ ka o mee nwa a ka ọ hapụ ịba uru nwa dibịa sị ihe ọ ga-eweta na ọ ga-eweta ntutu nwata chịta efe ọ na-eyi n'ime nkechi ekele ya laa chịtasị ihe a gwara ya chịta nwa dibịa gwọcharala ya ọgwụ wee bunye ya otu udu sị ya gaa n'ebe a na-eli ndị mmadụ gaa lie ya nkechi anara ya ya bụ ọgwụ kelee ya ma jụọ ya ma onye ọzọ nwere ike ịga lie ya dibịa sị ya ee na ihe dị mkpa bụ na elili ya eli n'ebe a na-eli ndị mmadụ nkechi ekulie lawa ka nkechi laruru egwu ekweghị nya ga lie ya bụ ihe ọ gwa enyi ya nwaanyị enyi ya nwaanyị bụ ihe nyere ya aka buru nya bụ ite ga lie ọ pụta gwa nkechi na nya eliele ya bụ ihe ka e lichara ya bụ ihe nkechi wee tụrụ ime o wee gama ịmụ nwa mụọ ejima ejima nkechi mụrụ bụ nwaanyị abụọ ka mkpụrụ ụbọchị na-aga ụmụ nkechi anaghị eto eto emegidere ruo afọ atọ ụmụaka adịsa ka ihe na-enweghị spinal cord ha anaghị anọsi ọdụ nke ha ji ehi ugbe ya fọdụzi ije ije ha bụrụ ntaramahụhụ nye nne ha n'ahụ ka nne ha na-eku ha ekuru onye ahime onye onye nke a na-ebe akwa okulite onye ahime onye onye nke a na-ebe akwa nkechi amalite gbagharịma chọwa solushọn chọwa ihe ọ ga-eme jụgharịwa ese ọ gaa ụlọ ọgwụ a sị ya na ụmụaka dị mma na onweghị ihe a hụ ebe ndị ọ garịchara onweghị nke nwere isi nkechi wee kulie gachiwa azụ na be nwa dibịa ahụ gwọọrọ ya ya bụ ihe ka ọ mara ma ọ bụ ihe ahụ ọ gwọọrọ ya na-emezi ụmụ ya nwa dibịa emesịa amansi ya sị ya na a ga-emeghara nya bụ ihe mana tupu emeghara nya bụ ihe na a ga-aga abọpụta nya bụ ite n'ebe a na-eli ndị nwụrụ anwụ nke a bụzi nke rara nkechi ahụ ọ sị ya na ọ bụ na abọpụtaghị ya na ya bụ ihe na agaghị emeghasị ya nkechi eburu aka n'isi sị mmiri erikwala ya na ọ maghị ebe enyi ya nwaanyị liri ya bụ ihe tinyere na enyi ya nwaanyị ahụ liri ya bụ ihe nwụrụ aka ahụ ya bụ afọ gara aga nkechi elee anya wee hụ na mkpụrụ adịghị n'ụkwa ahụ ọ na-akwado epe o wee gbara ọsọ gawa n'ụlọ ekpere garuo kọchara ụkọchukwu ihe ọ na-agabiga na ihe ndị o mere onye ụkọchukwu asị ya jee gwa di ya ihe o mere nkechi asị ya na ọ ga-egbu ya n'aka na ya were ọnụ ya gwa ya ọ sị ngwa ya gaa kpọọ di ya ka ha abụọ soro bịa nkechi alaa gwa di ya di ya sị ya anaghị aga ọ sị ya na onye ụkọchukwu sị na ha abụọ soro bịa na ọ ga-agwa ihe ha ga-eme ka nwa ha gawa ije nke a bụzi ihe metụtara di ya o wee soro ya wee gawa ka ha rutere onye ụkọchukwu wee kelee ha wee bido n'isi wee tọsara di ya ya bụ ngwugwo ihe a wee rie nwoke mmadụ ọnụ o wee jiri obi ọkụ wee gbaghaa nkechi nkechi a na-ayọ ya ọ lọrọ bupụtasara nkechi niile akpa ya niile ezi sị ya ya si ebe ahụ lawa na ọ chọghịzi ịhụ ụkwụ ya n'ime ụlọ ya biko niile nkechi yọrọ onweghị nke metara mkpụrụ maka ọ sọghị ntutu wee taa nya bụ nwoke arụ n'isi di ya wee mechie ya wee taa nya n'ike na asọghị nsị nwata a na-agbakarị ala ka ekechie na ọmụma nweghị ihe mere ya ụmụ nkechi abụrụta ihe gwọrọ n'ala aka nsị ya wee si etu a wee baa nya ọnụ gee m ntị ọ bụkwa onye ọbụla ka na-eme ihe ọjọọ ka ị na-eme ha ka ọ na-alachighara gị mmadụ dị iche iche mana ihe na-agbara ha ọgụ karịrị ị gbaa onye nwere amara mgba amara ya ga-awụ gị n'ala mebọọ gị ntị adịkwa ya gazie